So Dia daoibh gach éinne agus fáilte thar n-ais go dtí Comhrá Teic Féile 2021. Liom inniu tá Seán Mac an tSíthigh. Go raibh míle maith agat Seán as ucht a bheith liom inniu. Fáilte romhat Jamie, conas atá tú? Táim go diail ar fad, conas tá cúrsaí leatsa? Go breá, go breá, go breá, ní gearánta dhom. Ana mhaith. Seán, b'fhéidir go dtosnóimid amach agus b'fhéidir go mbeifeá in ann saghas cúlra a thabhairt chuig an lucht féachanta atá ag éisteacht inniu. Bhuel, is iriseoir físe mé le Nuacht RTÉ agus TG4 agus. Bím ag plé le nuacht teilifíse den gcuid is mó ach chomh maith leis sin bíonn nuacht raidió agus nuacht ar líne á chur ar fáil agam chomh maith. Táim lonnaithe anseo i nGaeltacht Chorca Dhuibhne in iarthar Chiarraí ach clúdaím limistéir cuíosach mór Chiarraí agus Corcaigh ach tá béim fé leith á chur agam ar na ceantracha Gaeltachta agus na pobail Ghaeltachta. Mar sin, mar fhísiriseoir, Is dócha tá sé saghas difriúil ón ón iriseoir traidisiúnta sa mhéid is go n-oibrím i m'aonar, déanaim mo chuid obair cheamaradóireachta féin, déanaim mo chuid obair eagarthóireachta féin, gan amhras an iriseoireacht chomh maith agus seolaim na míreanna ansan as an gceantar seo suas go Nuacht TG4 nó go dtí Nuacht RTÉ, soláthraím míreanna as Béarla chomh maith don Six One News agus don Nine O'Clock News agus do sheirbhís ar líne RTÉ chomh maith. Cuid mhaith de na scéalta a bhíonn á dhéanamh agam bíonn siad dírithe ar phobail, nithe atá ag déanamh tinnis do phobail, nithe atá ag tarlú sna pobail sin. Chomh maith leis sin is maith liom, is dócha, scéalta a dhéanamh ar dhaoine spéisiúla agus rudaí spéisiúla atá ar siúl sna ceantracha seo agus Is breá liom, mar shampla, scéalta feirmeoireachta, scéalta iascaigh, scéalta dúlra, agus an-leithscéal is ea a bheith amuigh fén aer agus ag imeacht ó áit go háit ag taifead. Gan dabht, Seán, agus tá sé sin an-spéisiúil do gach duine atá ag féachaint inniu, conas gur fuair tú an post, nó. Conas go raibh deis agat, b'fhéidir, dul i mbun na scileanna sin a fhoghlaim agus ansan a bheith i do fhísléiritheoir? Bhuel, trí thimpiste a tharla sé, i ndáiríre. Nuair a dh'fhágas an ollscoil, thugas sé mbliana i gCorcaigh san ollscoil agus is ag plé le. Bhuel, dheineas BA sa Ghaelainn agus sa Tíreolas ar dtosach agus bhí sé i gceist agam dul ag múineadh. Dheineas an H-Dip thíos i gCorcaigh agus ansan leanas-sa orm agus dheineas céim mháistreachta i gcúrsaí logainmneacha agus bhí sé sa cheann agam i gcónaí dul le múinteoireacht ach chonac post fós, ar post fógraithe sa pháipéar lá, oifigeach oidhreachta in Uíbh Ráthach agus chuireas isteach ar an bpost agus fuaireas é agus sé an obair a bhí ar siúl ansan agam ná go rabhas ag plé le le cultúr agus oidhreacht na háite, bhí mórán béaloidis á bhailiú agam, bhí imeachtaí á n-eagrú agam, féilte agus taispeántaisí, tionscnaimh agus tograí sna scoileanna agus é sin ar fad dírithe ar oidhreacht an cheantair.

agus b'iad muintir na háite a chuir na scéalta i láthair, gnáthbhulletin nuachta ab ea é, fé mar a chíonn tú, ar an teilifís inniu, ach amháin go raibh an feasachán ar fad dírithe ar cheantar Uíbh Ráthaigh. So, bhíos, bhíos ag cabhrú le, le, le, leis an gang a bhí tagtha ó RTÉ, you know, d'iarraidh daoine a aimsiú, scéalta a aimsiú, ní rabhas ag plé go sonrach leis, a' dtaifead ná aon rud mar sin, ach, Nuair a chríochnaíodar bhíodar, is dócha, b'fhéidir breis is, n'fheadarsa, ní cuimhin liom, b'fhéidir mí nó chúig seachtaine sa cheantar agus tamall ina dhiaidh sin dhein an léiritheoir a bhí ar an gclár, Michael Lally, dhein sé teagmháil liom féachaint an mbeadh spéis agam glacadh le post. in RTÉ agus bhíos breá sásta in Uíbh Ráthach, bhíos ag baint ana-shásamh as an bpost ach dúirt sé go mb'fhéidir go mbeinn lonnaithe i gCorca Dhuibhne agus so ghlacas, dúrt go dtriailfinn ar feadh bliana agus. thógas a post agus chuireadar oiliúint ar fáil dom mar ní raibh aon taithí ceamaradóireachta agam ná ní raibh aon taithí iriseoireachta ná eagarthóireachta ná aon ní mar sin. Ach chuireadar go Luimneach ar dtosach mé chun cúrsaí eagarthóireachta a dh'fhoghlaim. Thugas thugas seachtain i Luimneach, chuas go Port Láirge ansan áit a raibh ceamaradóir de chuid RTÉ, agus chuir sé siúd chuas i dtaithí ar an gceamara leis siúd agus tugadh dom an trealamh, ceamara beag, tripod, na microfóin is mar sin. There you go. Sea. Amach liom ar an mbóthar a dhéanamh. Nach liom ar an mbóthar, thar barr. Is bhí orm dul i dtaithí air mar is dócha bhí an rud so ar fad nua Ní hamháin cúrsaí iriseoireachta ach gan dabht an teicneolaíocht mar is beag taithí a bhí agam ar theicneolaíocht go dtí san. Is dócha tógadh mise i ré is dócha is beag caint a bhí á dhéanamh ar theicneolaíocht nuair a bhíos-sa ag fás suas. Abair, ní raibh na gutháin póca san ann, ní raibh na ríomhairí ag baile againn, ní raibh na cluichí ríomhaireachta againn. Is dóigh liom go rabhas san ollscoil sara n-imríos aon chluiche ríomhaireachta ceart. Bhíodh cluichí againn alright nuair a bhí muid óg, théimid síos go dtí óstán Dhún an Óir, bhí sé oscailte ag an am agus bhí games room ansan istigh agus théimid isteach ansan ag imirt ar na cluichí a bhí ansan istigh. Ach seachas san, ní raibh aon teicneolaíocht sa bhaile againn. Nuair a bhíos-sa beag, ní raibh ann ach dhá. dhá chainéal ar an dteilifís, RTÉ 1 agus RTÉ 2 agus b'in an méid. Sin an-spéisiúil. Agus just phiocas-sa suas ansan an tslí go raibh sé, b'fhéidir, na blianta ó shin ó a bheith ag oibriú leis na comhlachtaí difriúla, le RTÉ agus go raibh tú seolta go dtí Port Láirge agus go raibh tú seolta, you know, chun na scileanna a fhoghlaim agus ar aghaidh leat ansan. Agus an gceapann tú faoi láthair go bhfuil, béim ollmhór ar an teicneolaíocht ó thaobh cúrsaí iriseoireachta, b'fhéidir le cúpla bliain anuas, i gcomparáid, b'fhéidir go bhfuil baint ag na meáin shóisialta leis chomh maith. Cinnte, níl aon amhras fé sin, abair, nuair a fhéachaim siar, thosnaíos ag obair le RTÉ i 2006, Agus na hathruithe atá feicthe agam, tá sé dochreidte, agus an luas, an luas atá ar na hathruithe sin. Is cuimhin liom nuair a thosnaíos, ar feadh cúpla bliain, nuair a bhíodh an scéal curtha le chéile agam, curtha in eagar agam, chaithfinnse suí isteach sa mhótar agus dul chomh fada le Baile Bhuirne, chun mo scéal a sheoladh, bhí nasc satailíte ansan, agus is ag comhlacht príobháideach a bhí an nasc satailíte, murach san, bheadh orm dul go Luimneach, agus tharlaíodh san babhtaí mar ná bíodh éinne ar fáil i mBaile Bhuirne, nó chaithfinn dul go Corcaigh chun an scéal a sheoladh. Anois táim ábalta suí anseo, an scéal a chur in eagar, nó suí sa ghluaisteán, nó suí ar thaobh cnoic, an laptop amuigh agam, an scéal a chaitheamh le chéile, agus ceangal a dhéanamh, lem ghuthán póca agus an mobile network a úsáid chun an scéal a sheoladh. Baineann sé an brú ó thaobh ama ach chomh maith leis sin is dócha go gcuireann sé brú breise ort chomh maith mar táthar ag súil anois go bhfuil tú ábalta ábhar a sholáthar ar an bpointe boise gan aon mhoill in aon chor agus tá luas breise ag baint leis an obair anois measaim mar gheall air sin. Fé mar a dúraís na meáin shóisialta, tá athruithe móra feicthe againn ansan agus is dócha go traidisiúnta b'iad na hiriseoirí a bhíodh ag tabhairt na nuachta don bpobal ach anois tugaim fé ndeara go dtugann go mbíonn na hiriseoirí ag leanúint an phobail agus ag aimsiú scéalta sa mhéid a bhíonn á chraobhscaoileadh ag an bpobal ar na meáin shóisialta agus slí iontach is ea chun teacht ar scéalta ach ar an dtaobh eile ansan is dócha Fé 'n am is go mbeadh do scéal dul amach b'fhéidir ar an nuacht tráthnóna, tá sé scaipthe ar fud na háite. Tá scaipthe, yeah. Yeah. Sin an rud. 'Cause tá an luas, mar a luaigh tú ansan, go bhfuil sé chomh tapaidh agus go bhfuil luas leis, go bhfuil tusa ag leanúint na scéalta chun iad a fháilt ar na meáin sóisialta faoi láthair. Ach I slí amháin, ceapaimse go bhfuil sé thar barr go bhfuil an nasc sin ann anois. B'fhéidir, an gceapann tú gur míbhuntáiste é go bhfuil go bhfuilimid in ann an nuacht a fháilt chomh tapaidh sin or go bhfuilimid ag fáilt é chomh nádúrtha gach laistigh den lá ar fad? ar na meáin shóisialta nó. Braitheann sé, braitheann sé ar cad as a bhfuil atá an nuacht ag teacht. Abair, más féidir brath ar an bhfoinse agus má thá pé clúdach atá á dhéanamh ar scéal, má tá sé cothrom, níl aon fhadhb in aon chor leis sin. Ach mar is eol dúinn ar fad, is dócha, tá póirsí agus póirsí dorcha ar fuaid an idirlín agus is fuirist dul síos isteach sa pholl sin. Tuigeann tú agus buailfidh an-saghas rud leat agus cuid mhaith den den eolas a bhíonn ann b'fhéidir bíonn cuid mhaith acu gan aon bhunús agus an dúshlán is mó a bhíonn romhainn mar iriseoirí ar Nuacht RTÉ agus TG4 ná is dócha ainneoin an luais atá le le le scaipeadh na nuacht anois an dualgas is mó atá orainne mar iriseoirí ná a bheith cinnte go bhfuil an t-eolas atá á scaipeadh againn féin go bhfuil sé cruinn. agus go bhfuil sé cothrom, agus go bhfuil dhá thaobh an scéil le clos ag an lucht féachana, agus gur féidir an t-eolas atá ann a dhearbhú. Agus is dócha gur b'in an dúshlán is mó a bhaineann leis na hathruithe seo atá tagtha ar sheachadadh na nuachta, an cruinneas san nó an chothromaíocht san a d'aimsiú idir, abair, bíonn fonn ar iriseoirí i gcónaí a bheith ar an gcéad duine agus an scéal amuigh acu, ach. caithfidh tú a bheith an-chúramach mar go dtí go mbeidh do chuid foinsí dearbhaithe agat, ní cheart duit a bheith á chur amach. Gan dabht, cinnte, agus ceann de na dúshláin is mó atá ann, cinnte, daoibh. B'fhéidir, Seán, go mbeifeá in ann saghas B'fhéidir an bhfuil aon chomhairle agat do na mic léinn atá ag féachaint air seo ó thaobh conas dul i mbun taithí a fháilt san earnáil atá tusa ag oibriú le faoi láthair nó aon rud a bhaineann leis na meáin digiteacha nó na meáin nó cúrsaí teicneolaíochta. An bhfuil aon chomhairle agat dóibh? Bhuel, tréimhse an-chinniúnach í seo, is dóigh liom, agus tá borradh fés na meáin dhigiteacha ach braithim go bhfuil na meáin thraidisiúnta, na nuachtáin agus fiú amháin sinn féin in RTÉ, táimid fós ag iarraidh eh, teacht i dtír ar na hathruithe sin agus tá éiginnteacht in earnáil na hiriseoireachta, tá san siúrálta, abair tá postanna á gcailliúint sna nuachtáin agus mar sin ach is dóigh liom gur claochló atá ag tarlú agus tógfaidh sé an áirithe sin ama dul i dtaithí leis an ré nua so atá linn. Agus nuair a bhíonn tréimhse mar seo ann, tá deiseanna iontacha ann chomh maith, go mór mhór do dhaoine a bhfuil scileanna acu. Abair, tchím féin, tá leanaí óga agam féin agus nuair a chífeá iad ar na cnaipí, abair, bíonn náire orm féin. I bhfianaise leo, fiú amháin. Fiú amháin na remote controls don dteilifís is rudaí, is amhlaidh go mbímse ag tabhairt an remote dóibh babhtaí chun ceist a chur ar an gcainéal a athrú dom is mar sin. Ach an chúis go bhfuil mé á rá ná go bhfuil buntáiste ag an dream óg anois mar is cuid den saol acu féin é ó thosach an teicneolaíocht seo agus abair, téann siad i dtaithí air an-tapaidh agus, Tá saghas ara paiste eile den inchinn in úsáid acu agus iad ina leanaí óga, rud ná raibh in úsáid againne, b'fhéidir, agus táimse ach go háirithe, ábhairín níos moille, abair, ag foghlaim agus ag dul i dtaithí nuair a thagann athruithe teicneolaíochta agus mar sin. Ach Mar sin, tá deiseanna iontacha ann agus tá an rud is mó, is dóigh liom, go dtí seo, is dócha a bheadh iriseoirí ag súil leis an mbig break, b'fhéidir, mar a déarfá, sé sin, you know, go n-aimseoidís post i gceann de na nuachtáin nó i gceann de na stáisiúin raidió nó mar sin, nó stáisiúin teilifíse. Ach tá sé ar ár gcumas féin anois, tá sé ar chumas gach éinne a bheith ina gcraoltóirí iad féin agus a gcuid míreanna nuachta a chraobhscaoileadh ar na meáin shóisialta. Agus sin rud ná raibh ann nuair a thosnaíos amach, ach go háirithe. Mar sin an moladh a bheadh agam do dhaoine óga ná téir amach agus bí ag bailiú do chuid scéalta, bí ag taifead le do ghuthán póca. Sin rud eile atá déanta agam le roinnt bhlianta, tá píosaí nuachta a thaifead agam leis an bhfón póca agus iad san á gcraoladh ar an dteilifís. Tá na ceamaraí agus an teicneolaíocht istigh sna gléasanna beaga seo chomh maith san anois gur féidir an leithéid a dhéanamh agus tá glacadh leis go bhfuil an caighdeán maith go leor don dteilifís agus is dócha má thaispeáin ré an Covid aon ní dhúinn thaispeáin sé abair an luach ó thaobh nuachta a bhaineann leis na gléasanna seo sa mhéid is an mó agallamh a chinntiú cosúil leis an gceann seo á chraoladh ar an nuacht anois. Deich mbliana ó shin, déarfaí leat bailiú leat doras amach, ná glacfaí leis an gcaighdeán san don dteilifís. Ach tá tá gach éinne chomh mór san ina thaithí anois ag féachaint ar phictiúirí ar ar na meáin shóisialta agus ar an idirlíon go bhfuil glacadh lena leithéid. Agus aithníonn chomh maith, is dóigh liom, an lucht féachana, an rud réamhthaifeadta, is breá leo actuality mar a thugann siad air, an saol beo mar atá agus aithníonn siad an rud go mbíonn réamhthaifead déanta air nó go mbíonn saghas set up mar a déarfá déanta air agus taitníonn an saol beo leo. Agus gach rud ag bogadh ar aghaidh chomh tapaidh, cinnte. Yeah, no, sin an-chomhairle ansan, Seán, agus ceapaimse go bhfuil. Mar a luaigh tú ansan, tá an lucht, na páistí mar shampla, tá siad i saol go bhfuil an teicneolaíocht timpeall orthu go laethúil agus nach raibh sé sin ann nuair a bhí tusa ag fás aníos agus nach raibh sé agamsa go dtí go rabhas i mo dhéagóir agus ceapaimse go bhfuil buntáistí iontacha ach chomh maith leis sin ag an am céanna tá dúshláin ag baint leis chun cinntiú nach bhfuil sé an díreach an t-aon rud a caitheann, a chasann daoine chuige i gcónaí. Ach mar a luaigh tú anseo, na rudaí iontacha agus na buntáistí ó thaobh na nuachta agus rudaí cosúil leis seo a chur beo amach, tá sé thar barr i gcomparáid le deich bhliain ó shin. Agus rud b'fhéidir atá tábhachtach a bhfuil. nuair a dh'éistím leis an méid a bhí ráite ansan agat, tá sé an-tábhachtach ar fad is dóigh liom féin ná beimis ag brath rómhór ar an dteicneolaíocht, abair, ó thaobh na hoibre a bheith ar siúl againn go laethúil, b'fhéidir go dteipfeadh ar an dteicneolaíocht is mar sin, ach ní hin é atá i gceist agam i ndáiríre, is dóigh liom go bhfuil saghas, ba mhaith liom béim, b'fhéidir, a chur ar an gcur chuige cruthaitheach atá ionainn féin. agus is dóigh liom go bhfuil sé ana-thábhachtach ná bhfaigheadh an teicneolaíocht an lámh in uachtar ar an gcruthaitheacht san agus go múchfadh sé an chruthaitheacht san atá ionainn ar fad go nádúrtha. Táimid imithe i dtaithí ar an dteicneolaíocht sa mhéid is go ndeineann sé mórán dúinn. Abair, lasann sé an teas duit sa tigh, abair, déanann sé obair an lae duit. Ar bhrú cnaipe, tá. pé saghas eolais athá á lorg agat tá sé ar fáil duit agus ach is dóigh liom féin go bhfuil sé fíor-thábhachtach go go dtabharfaí aire don mhéith chruthaitheach san a bheadh ionat agus go dtabharfá deis do san bláthú chomh maith agus nuair a chuireann tú é sin i bpáirt leis an dteicneolaíocht éireoidh leat rud ana-chomhachtach ansan a chruthú agus rud as an ngnáth a bheith agat ann mar baineann sé leat féin mar mar dhuine aonair. agus beidh tú ábalta é sin ansan a chur os comhair an tsaoil mhóir ag baint úsáid as an dteicneolaíocht. Sin ana-shuimiúil ansan agus mar a luaigh tú, agus rud a thugaimse fé ndeara, go n-úsáideann tú an teicneolaíocht mar áis ach nach mbeidh sé mar an príomhrud nuair atánn tú ag iarraidh rud éigin a chruthú ag úsáid do chuid samhlaíochta agus ag úsáid slite cruthaitheacha ach go mbeidh tú in ann an teicneolaíocht a úsáid chun é a léiriú agus é a thaispeáint don lucht féachainte. Sin rud an-shuimiúil ansan. Sea, agus is dóigh liom go bhfuil deiseanna sa teicneolaíocht chomh maith, abair lasmuigh den, den, mo, mo, mo ghnáth-lá oibre. Braithim, is sinn ag caint ar chúrsaí Gaelainne agus ceantar Gaeltachta agus mar sin agus, an teanga ag lagú agus mar sin. Tá deiseanna iontacha ar na meáin shóisialta go háirithe chun, agus tá sé ag tarlú, pobail Ghaelainne á gcruthú. Agus chomh maith leis sin, is dóigh liom go bhfuil deiseanna againn ar na meáin shóisialta, ar rudaí cosúil le Instagram agus TikTok agus na hardáin seo ar fad anois atá go forleathan in úsáid ag daoine, go bhfuil deiseanna ann chun cuid de ghnéithe na hoidhreachta a thabhairt chun cinn. cuirim i gcás an scéalaíocht agus an béaloideas mar shampla. Is maith liom féin a bheith tógaint phictiúirí ar Instagram agus an tírdhreach mór mhór agus tá radharcanna áille ansan atá timpeall orainn. Ach is minic a chuirim giotaí béaloidis leobhtha. b'fhéidir, ainmneacha a bhaineann le carraigeacha, cad as a tháinig an ainm agus an seanchas a bhaineann leis, agus tugaim fé ndeara, go mórmhór daoine óga atá sa cheantar so, atá ag leanúint an chuntais atá, a bhíonn agam, go gcuireann siad spéis sna scéalta san. Agus is dóigh liom, b'fhéidir, go bhfuil ré na bothántaíochta imithe, nuair a bhíodh na scéalta so á scaipeadh ar lic an tinteáin sna tithe, I gcás na seanchaithe agus mar sin, tá an saol san imithe. Ní bhaineann sé le saol na ndaoine óga ach baineann Instagram leo agus is dóigh liom nuair a chíonn siad an béaloideas agus an seanchas á chur i láthair ar ardán a bhaineann lena saol féin go dtógann siad ceann de agus go gcuireann siad breis spéise ann agus b'fhéidir go bhfuil deis éigin ansan Baineadh an traidisiún san a iompar agus a bhronnadh ar an gcéad ghlúin eile. Gan dabht, yeah, no cinnte. Agus mar a luaigh tú ansan an Gaelainn de agus tháimid ag iarraidh um, you know, saghas béim a chur ar mar luaigh tú ó thaobh na meán sóisialta de, tá pobal Gaeilge láidir againn anso agus é ag fás is ag fás faoi láthair ó thaobh na deiseanna agus b'fhéidir, na rudaí difriúla gur féidir le mic léinn agus páistí óga a bheith bainteach le. Bhfuil aon chomhairle agat ó thaobh, b'fhéidir, dul i mbun gairm sa Ghaelainn nó na rudaí difriúla atá feicthe agatsa sna blianta nó na rudaí go mbeidh ag teacht suas, dar leat, ó thaobh an Ghaelainn de? Sea, abair, tá an-chuid deiseanna ann fé láthair. Ní raibh riamh oiread deiseanna ó thaobh na teangan de. Má fhéachann tú na ceantracha Gaeltachta, táid ar fad a bhformhór in iarthar na hÉireann, gan dabht tá Ráth Cairn na Mí i ngiorracht do Bhleá Cliath chomh maith agat, agus Gaeltacht na Rinne ar an gcósta chomh maith. Ceantracha aoibhne áille ar fad is ea iad, agus tá saghas borradh fúthu mar gan dabht tá turasóireacht iontu, ach chomh maith leis sin tá taithí saoil agus caighdeán saoil an-ard ag baint leo agus. Táimse sa Ghaeltacht anois ag caint leatsa, trí shreang atá ag rith amach as an dtigh. Tá banda leathan tagaithe sna ceantracha seo, rud a thugann deis do dhaoine anois oibriú sna Gaeltachtaí. Ó thaobh na teanga de chomh maith, abair, tá deiseanna aistriúcháin, tá postanna sna meáin, tá mórán deiseanna ann do dhaoine óga fé láthair, agus is dóigh liom chomh maith, go bhfuil féith an-chruthaitheach ag baint le saol na Gaelainne, you know, mar agus is í an teanga a bhronnann an chruthaitheacht san ar shaol na Gaelainne, ó thaobh na filíochta, ó thaobh na drámaíochta, ó thaobh na scríbhneoireachta, agus bíonn, beatha teanga í a labhairt agus bíonn fonn ar an nGaeilgeoir é féin nó í féin a chur in iúl agus iad, iad féin a chur in iúl go cruthaitheach, agus is dóigh liom na deiseanna atá ann ó thaobh fostaíochta agus mar sin, tagann siad leis an ngné áirithe sin, sé sin, tú féin a chur in iúl agus an teanga agus d'oidhreacht agus an náisiún a cheiliúradh trí mheán na teanga. Mar a luaigh tú, ansan, Seán, bhí sé ana-shuimiúil, ní amháin an teanga atá ann ach gach uile rud atá bainteach léi, an cultúr, an spórt, drámaíocht de, béaloideas de, litríocht, like tá na rudaí sin go léir Tá sé, tá, tá, mar, mar chultúr Gaelainn, ní amháin an teanga de, agus tá réimse leathan de rudaí laistigh de gach uile phíosa de sin, má tá spéis ag na mic léinn ann chun dul i mbun, eh, fiosrúchán nó chun dul i mbun, eh, just iad a chur amach agus deis a fháilt, agus sin rud ana-shuimiúil. dar liomsa, faoi láthair. Yeah, agus rud mór, abair, labhartar ar an nGaelainn gur teanga mionlaigh í, is cén mhaith an Ghaelainn, ní, ní, ní labhrann éinne í, agus cloiseann tú an argóint seo, ach cuireann sé sin ar a cheann, d'iompóinn ar a cheann é, agus féach ar an rud atá ag tarlú sa domhan, tá an, an, an nós seo, an domhandú, tá daoine traochta dó san, an globalization, is amhlaidh go bhfuilimid, imithe i dtreo eile ar fad anois, Címíd fás ar na craft beers, ar cottage industries. Tá fonn ar dhaoine teacht ar rud atá éagsúil, rud atá difriúil mar tá saibhreas á lorg acu. Mar an rud atá ar fuaid an domhain, níl aon níl aon fhéiniúlacht ag baint leis sin, níl aon saibhreas ag baint leis sin. Tá sé go doimhin sa Ghaelainn agus is dóigh liom gur buntáiste é gur teanga mionlaigh í mar an rud atá gann, Bíonn sé á lorg ag na daoine agus bheinn dóchasach sa tslí sin agus cím an ghlúin óg anois tá indibhidiúlacht ana-thábhachtach dóibh sin agus is dóigh liom gur deis í an teanga an indibhidiúlacht san a chur in iúl. Cinnte Seán, no sin thar barr. Go raibh míle maith agat as ucht a bheith ag labhairt liom inniu, bhí sé chomh.